ejirimara Igbo ọ ya ka a na-akpọ asụsụ Igbo mana ị jụọ m agwa m gị na anyị amaghịzi ife anyị ji onwe anyị eme site n'asụsụ dị otu a maka ife dị n'anya ị fụ na ọ na-ana na-ana na-ana ọbụna alụ anyị nwa bụ ndị a mụnye n'ani Igbo mụọ ọfụma ọ na-afịazikwa ọ na-afịa anyị mepụta arụ ịsụ asụsụ Igbo bụlụ maka mm, ife m ma akpọ ya akpọ ọgbala ọfụụ hmm? onye na-asụzi oyibo ọ sụlụ bekee ọ sụlụ yoruba ọ sụlụ hausa o tinye ọ dị mma ọ dịrọ mma ọ na-ana ana ife e ji malụ ndị i lee n'ugwu hausa fa na-asụ hausa fa ọfụma ị bịa gbadata n'ani igbo ọ bụrụzie nke a nke a na-aghọtarọ ndị yoruba na-asụ asụ ọfụma bịa jee mụ edo state a efufe ebe fa na-eji nke fa esuru mmanụ dịka eji eji eri ofe ọkazi kedụzi ife kpata nke anyị ji wee na-ada na ọwa bụrụ ife na-enye onye ọbụla concern ị fụrụ ka m tikwa concern concern abụ okwu be anyị Eh? ọ bụrụ ife na-enye mmadụ eh, em, kedu ka esi ekwu ya ọ bụrụ ife na-enye mmadụ ọbara mgbali elu ọ dịrọ mma na mụwa n'uche aka nke m ka ọ wee ghara na na-etinye ya na ife ụmụaka na-amụ bido na primary school nwe ife a na-akpọ curriculum ụmụaka ji eje akwụkwọ e bido ebe a ya agụba a b gb d ọ bụrọ mgbe ọbụna abcd abcd efgh a b gb d e f g ọhụ ụdị a bido bido na ntọala i wee fụ na nwatakịrị kunie ị sị ya kedu ife bụ ife ọ gwa ya taa taa taa taa fa ma ife bụ tv fa anya ma anyị nwere ife a kpọrọ ya onyonyo otu a ka ọ dị e were ugbua chọta ndị edemede chọta ndị otu ọ wụta iri nne na ndị mmadụ ka esi ọ gbalụ fa ee chọọ itinye ya anya na ọnwụ bịa nala ife mana etu o sina dị e nwere ọtụtụ akwụkwọ fa gụba akwụkwọ e de n'igbo o nwe akwụkwọ mgbe anyị na-eto eto a na-akpọ isi akwụ dalụ n'ala akwụkwọ ahụ ruo mgbe igwe na ihe ọhịa na-atọ na ya ụtọ tụọ ka inu igbo ee igbo ji eri okwu ju n'ime ya ụdị ife dị etu a e were ihe na-enye ụmụaka fa na-agụ ya na-enenekwanụ fa from time to time eh, dịka etu e si ene une n'ụlọ akwụkwọ a na-anwa fa malụ ma fa na-aghọtakwa ka anyị wee nweta onwe anyị na ife mụ na-ekwu bụ onye ọbụla bido na ezinụlọ ya bido n'ezinụlọ ya olu oyibo erie na ya na-agwazi ma nwatakịrị na na-eje obodo ọmụ ọsọ maka gịnị ka ọ na-eje eme ike olu aba ọya ma ndị va na ya akpakọrịta nkata mana ụtọ ya bụ na i lu gị na ụmụnne ndị na-afụ n'ụlọ unu anọkọ na-enwela aṅụrị a na-akọwatasị mana nke a bụ na fa nata anata onye chọọ ka ọ kọwara ife ọ sị what is that man saying gị nwa bụ nne ya ọ na-ajụzi don't mind these villagers aji azụ eje ebe ụna ka anyị na-ana ndị ọkụ na mgba kunienu igbo asị m unu kunie ife na-emebi n'ara anyị anyị chụọ nụ ee ewu ojii mgbe ife dị ka na ọchịchị gbaa a ya amazi ebe ọ nọ ekenekwa m unu nke a ka m wee itinye maka na mgbe ọbụla m nwere ohere ịnọ mụ na ezinụlọ m, ụmụaka m wee nwa igbo ka m na-asụlụ va nwa nke m gwara ụbọchị a na-asị ada m nwaanyị n'ihi emebekwanụlụ m ojiji eri ji ị ma ife ọ gwa m ọ sị m dadi dadi ee ee who is that man ojiji eri ji mana ị ma na ojiji ojiji eri ji bụ nri ndị anyị maara nri ọdịnala na a bịa weta e weta ji weta mmanụ weta oporo weta crayfish emebie ntụ emechasị ewelu ji ụfọdụ sụkọnye na ya ị na-agwọrị ya aba ọ dị ka ị na-eje n'igwe ya ka ada m nwaanyị na-ajụ m sị eh, dadi kedu onye bụzido ojiji eri ji ya ọ jọka eh, na-eme a na-akụziri fa ka esi eme omenala ka esi ete ofe ofe ọdịnala na ife ndị ọzọ fa rigwa na ya fa na-amịcha aka ya na ife m na-ayọ unu bụ igbo bụ igbo anyị chiata n'azụ mana afụ na anyị nwa ka ọ ya atọ ụtọ